igbo ndị ọma na-ege anyị ntị kedunụ ka unu mere n'ụbọchị nke taa anyị abịakwala ọzọ iwetara unu akụkọ ifo dịka anyị na-eme kwa izu na nke taa isi akụkọ anyị ga-abụ nke onye metere mana tupu anyị amalite ka anyị gụọkwa egwu ndị ahụ a na-eji amalite akụkọ ifo dịka anyị na-eme na mbụ ugbu a ka anyị were egwu nke a malite

n'ime obodo akwa enwere otu ezinụlọ nke aha nna ezinụlọ ahụ bụ ụkandụ nke nwunye ya abụrụ nwakaego ha mụtara sọsọ otu nwa nwoke wee gụọ ya nwaorie ọ dịghịrị ezinụlọ a mfe n'ihi na kwa ụbọchị ebe ha na-enweta onwe ha bụ n'ọrụ ubi ọ bụ ihe ha kọpụtara n'ọrụ ubi ka ha ji enyere onwe ha aka mgbe ha mụtara otu nwa nwoke a nwatakịrị a malitere ị na-agba mbọ dọlịwa site na mgbe ọ ka dị obere ịhụ na ọ na-enweta ihe ga na-ezuru nne na nna ya gịnị ka ọ malitere na-eme ọ malitere na-akwụ ọnya na-akụ azụ na-akọwakwara ndị mmadụ nrọ n'ihi na o nwere onyinye ịkọ nrọ mgbe nwatakịrị a na-etolite ọ na-esi ọnya n'akụkụ ọhịa dị iche iche gbara ụlọ ha gburugburu chukwu wee na-agọzi ya kwa ụbọchị ọnya ya na-ahatara ya anụ mgbe ọbụla ọ gakwara na mmiri ịkụ azụ ọ na-akụta ọtụtụ azụ mana o nwere sọsọ otu onye nwatakịrị nwoke a na-ebugara azụ a na anụ a kwa ụbọchị ka o goro ya o wee bụrụ eze obodo a nke aha ya bụ amaghị onye ọ dị iwe nwatakịrị a na-ebutere eze a ihe ndị a kwa ụbọchị eze a na-egoro ya n'obi ụtọ wee na-asị ya ya jisi ike ọ bụkwanụ ego a ka ọ na-eji enyere nne na nna ya aka mana ka nwa oge gatụrụ obi malitere jọwa eze a njọ n'ihi na eze ahụ abụghị ezigbo mmadụ ma otu gịnị kpatara eji sị na ọ bụghị ezigbo mmadụ e nwere otu onye arịrịọ nọ n'obodo ahụ nke sọsọ ihe o ji biri bụ ịrịọ arịrịọ kwa ụbọchị ọ na-akpagharị n'obodo na-arịọ ndị mmadụ arịrịọ ọ bụ ihe ọ rịọtara ndị mmadụ ka o ji apụ ndụ o wee na-aga na nke eze kwa mgbe ka eze wee na-enyere ya aka mgbe ọbụla ọ bịakwara eze agwa ndị odibo ya ka ha chọọ ihe tinyere ya ka o were lawa aṅụrị na-ejupụta onye arịrịọ a obi mana o ruru otu ụbọchị mgbe ọ bịara na nke eze ọ maghị na eze obi agbarụọla ya o wee na-achọ ka o si emesi ya ike ka ọ ghara ị na-abịa enye ya nsogbu n'ihi na eze na-ahụtazi arịrịọ ahụ ọ na-abịa arịọ ya dịka nsogbu gịnị ka eze mere ọ gwara ụmụ odibo ya ka ha gbaa mbọ hụ na ha jidere ya agwọ ndụ agwọ dị ndụ tinye ya n'akpa kechie ya ụmụ odibo ya ewee nwụta agwọ tinye ya n'akpa kechie ya mgbe onye arịrịọ a bịara n'ụbọchị nke ọzọ n'ihi na o nwere egwu ọ na-agụ n'ụzọ kwa mgbe ọbụla ọ na-arịọ arịrịọ egwu ahụ abụrụ na onye na-eme ihe ọma ihe ọma na-eche ya onye na-emekwanụ nke ọjọọ nke ọjọọ na-echekwa ya ka o rutere na nke eze n'ụbọchị ahụ ọ gụkwara egwu ahụ n'ụzọ na-abịa eze gwara ụmụ odibo ya ka ha buru agwọ ahụ ha kechiri n'akpa tụnyere ya na akpa o ji arịọ arịrịọ e wee tụnyere ya agwọ ahụ onye isi na-anaghị ahụ ụzọ a na-edu edu ọ maghịkwanụ ihe bụ ngwugwu a e tinyere ya o wee kelee eze sị ya na o meela wee malite ịpụ na be eze ọ ka nọ n'ụzọ mgbe otu mkpụrụ nwa eze ahụ si ezi na-alọta mgbe ọ hụrụ onye isi ahụ ọ jụọ ya na gịnị ka ọ rịọtara na o nwere ihe a na-eri eri dị n'akpa ya ka ya nyetụ ya ka o rie onye arịrịọ ahụ asị ya ngwa ya manye aka n'akpa ya na ọ rịọtatụla nwa ihe nwekwa nke nna ya nyere ya na ihe ọbụla ọ hụrụ ka o were rie nwatakịrị ahụ wee manye aka na akpa onye isi ahụ agwọ ahụ e wee taa ya o wee nwụọ ebe ahụ eze mgbe ọ nụrụ nke a zipụrụ ndị ọgụ ya ka ha gaa nwụchie onye isi ahụ n'ihi na ọ bụ ya gburu nwa ya mana mgbe a kpọrọ ndị ikpe ha wee jụọ onye isi ahụ ọ kọcha ka ya na ije si gaa ikpe wee ma eze mana nke a bụ iji gosi ụdị obi eze a nwere nakwa ka o si eche echiche mgbe ọ malitere imere nwaorie anya ukwu n'ihi anụ na azụ ọ na-ahata nke ọ na-abịa eresi ya eze a malitere chewa ka ọ ga-esi emesi nwatakịrị ike wee gwa ya ka ọ bịa ka o mee ya onye isi ohu ya ka ya na ya biri n'ụlọ ya mana nwatakịrị a jụrụ ajụ n'ihi na ọ gwara ya sị na nne na nna ya dị ya mkpa na ọ gaghị ahapụnwu ha bịa biri na nke ya ihe a wee wute eze eze wee na-achọ ka ọ ga-esi mesie ya ike ọ kwụsịrị ịzụ nwatakịrị ahụ anụ na azụ ahụ ọ na-ebutere ya iji hụ na ọ tara nwatakịrị ahụ afụfụ mana nwaorie nara n'ụlọ nne na nna ya kọchara ha ihe merenụ ha sị ya gharawa na ụbọchị ka ga-emecha dị mma mgbe eze legidere anya hụ na o nweghị ụzọ ọzọ ọ ga-esi nweta nwatakịrị a ọ malitekwara zụwakwa ya ihe ndị ahụ ọ na-ebuteburu ya na mbụ mana ugbu a ya bụrụ na ọ na-azụbu ya nke mbụ na otu ego naira ọ maliteziri na-azụrụ ya ndị nke a na ego naira abụọ ka o yie ma ya na ya ọ dịkwala na mma ọzọ nwatakịrị na-enwenụghị ihe o bu n'obi malitekwa bugawara eze ihe ndị a ka ọ na-azụ ya mana o nwere otu ihe gbapụtara ihe n'ebe nwaorie nọ ọ na-akwụ ọnya na ọhịa niile na-akụ azụ mana mgbe ọbụla ọ bịara ile ọnya ya n'isi ụtụtụ ya bụrụ na ụmụntakịrị anụmanụ bụ ihe ọnya ya matara ya bụrụ na ha ka dị ndụ mgbe ọ bịara ọ na-atọpụ ụmụ anụ ndị a ka ha gbalaga hapụ ha ha laara nwa ụwa ha ya mere ụmụ anụmanụ ji hụ ya n'anya o ruo na nke ụbọchị a o gbukọchara ma anụ ma azụ bugara eze ahụ eze ahụ wee ṅụọ kelechaa ya kwụọ ya ezigbo ụgwọ sị ya na o nwere ihe ọma ọ ga-achọ ka o meere ya eze banyere n'ụlọ ya gaa wepụta kalari ihe a bụ ihe ụmụ nwaanyị na-agba n'olu mgbe ahụ a naghị ahụ ya ebe niile n'ihi na ọ dị oke ọnụ ahịa ọ bụrụ sọsọ ndị aka gbagotere n'obodo bụ ndị na-anya ihe ahụ wee nye ya nwatakịrị a sị ya dowere ya na ụbọchị dị otu ụbọchị dị otu a na ọ ga-akpọ ya gwa ya ka o wetara ya ihe ndị ahụ nwatakịrị a wee kwe ya were ihe a laruo n'ụlọ ya mana mgbe nne na nna ya hụrụ ya ha malitere bewe akwa sị ewo na ọ gaghị ara ahụ ya bụrụ na nwa ha anwụọna mana nwa ha asị ha na ha echegbukwala onwe ha ha hapụ na ọ ga-edosa ihe a nke ọma ụbọchị ọbụla eze chọkwara ya na ọ ga-aga bupụtakwara ya ebe ahụ ọ na-aga idosa ya wegakwara ya ahụ o wee gakwuru onye na-akụ igbe sị ya kụọrọ ya igbe asaa nke mbụ ga-adị ntakịrị nke abụọ na-esote ya ga-aka nke mbụ butu obere ibu otu a ka o si kụta igbe asaa wee were kalari a tinye na nke ntakịrị nke kachasị adị ntakịrị na igbe asaa ndị a tinye ya na ndị nke ọzọ gaa kowe ya n'elu na ụlọ ya mgbe o dosachara ihe a n'elu obi bụ ya nnọọ sọ aṅụrị n'ihi na o chekwawala ya nke ọma mana ihe a bụ mgbe mmadụ na-aghọ ụmụ anụmanụ dị iche iche mmadụ nwere ike ghọọ oke gaa taa ihe onye iro ya dosara n'ụlọ ma ọ bụ ghọọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ma ọ bụ ghọọ ezi gaa n'ọrụ mmadụ gaa mebisie ihe onye iro ya kụrụ n'ọrụ eze a ghọrọ oke wee gaa n'ụlọ nwatakịrị a ụlọ nwaorie ha mgbe ọ chọgharịchara legharịcha anya o nweghị ebe ọ hụrụ nwatakịrị a zoro kalari ahụ ọ pụọ bachaa n'ime ọhịa gbara ha gburugburu ọ hụghị ya otu obi asị ya ya lagharịa n'ụlọ na o nwere ike ịbụ ebe ahụ ka nwatakịrị a zoro ihe ahụ o gbekwara ka oke bata n'ụlọ mgbe ọ chọgharịsịrị n'ụlọ ahụ o wee hụta na o nwere igbe nọ n'elu otu obi asị ya leekwanụ ma ọ bụ na igbe a ka ihe a dị ya ọ sị mba na o nweghị ka nwatakịrị a ga-esi were ihe dị otu a gaa kowe n'elu mana mgbe o kpebiri o were tapuo obere ọnụ baa n'ime igbe ahụ mgbe ọ hụrụ kalari ahụ na nke kachasị dị nta o buru ya gaa tụkpuo n'ime mmiri wee laara nwa ụwa ya o wee ruo n'ụbọchị ya na nwaorie kpara nwaorie ga-eweghachitara ya kalari ahụ tupu ụbọchị ahụ na-eru o ziwe ozi ka e zie ya na ya kwadowokwa maka ụbọchị akara aka nwatakịrị a obi jụrụ ya oyi obi zuru ya oke ọ nọ na-enwe aṅụrị n'ihi na o nweghị mgbe o ji cheta na mmadụ ga-aga nwa ebe ahụ o kosara ihe ahụ gaa were ya mana gịnị mere ka ụbọchị akara aka ruwere ọ gara kotuo igbe ahụ mgbe ọ nọ na-emepe ya ụjọ anaghị na-atụ ya n'ihi na o chekwa na ihe o dosara n'ime ya ka nọ ya ma mgbe o mepesịrị ruo na nke ikpeazụ obi mapụrụ ya n'ihi na ọ hụghịkwa kalari ahụ ọzọ ọ dara n'ala nọrọ ebe ahụ bewe akwa sị el na ọnwụ egbuole ya ọ chọghị ịkọrọ nne na nna ya n'ihi na ọ ma na obi ga-amapụ ha maka na ọ bụ ọnwụ ka ọ gaje ịnwụ ma ọ na-enyeghachighị eze ahụ kalaarị ya gịnị ka o mere ọ gara kọrọ nne na nna ya na ọ rọkwara nrọ n'ihi na ọ bụ onye na-akọrọ ndị mmadụ nrọ ọ na-atapịara ndị mmadụ nrọ ndị ha rọrọ kọrọ nne na nna ya na ọ rọkwara nrọ ebe ụdị ihe a na ụdị ihe a mere ya mana na ha atụkwala uche na ihe niile ga-adịcha mma na ọ ga-agara ya nke ọma nne na nna ya atụghị uche ya eruo n'isi ụtụtụ ụbọchị o kwesịrị iwegara eze kalarị ya eze ezie ndị mmadụ n'elekere ise nke ụtụtụ ka ha bịa kpọọ ya ọ gwa ndị ahụ na ọ na-abịa na ha gawa na mgbe oge zuru na ọ ga-ewetara eze kalarị ya nwatakịrị a wee gawa na mmiri ebe ọ na-atụ azụ gaa ka ọ gaa gwuo mmiri nke ikpeazụ ya n'ihi na o kpebiela na ọ bụzi ọnwụ ka ọ na-aga ịnwụ ma mgbe o ruru na mmiri otu nnụnụ nọ n'elu gụọ egwu kpọwa ya sị ya ya bịa na o nwere onyinye ọ ga-enye ya na ya gaa na o nwere azụ nọ n'akụkụ mmiri azụ ọ tọgbọrọ n'akụkụ mmiri na ya ga buru azụ ahụ gaa rie nwatakịrị ajụwa ya ọ na-ebukwanụ azụ na ọ bụghị azụ ka ọ bịara na ọ bịara igwu mmiri ọ sị ya ya ga buru azụ ahụ o dosara n'akụkụ mmiri mgbe ọ gara ga buru azụ ahụ o wee bụrụ na nnụnụ a hụrụ mgbe eze a tụpụrụ kalarị a n'ime mmiri wee kpụrụ ya ma mgbe ọ kpụ ya na-efepụ kalarị a dapụnahụrụ ya azụ a ewee kpụta kalarị ahụ nwatakịrị a wee buru azụ a wee malite njem ụla mgbe ọ laruru ọ kọrọ nne ya ihe mere sị ya na ngwanụ ya were azụ a shiere ya nri ikpeazụ ọ ga-eri tupu ya nwụọ nne ya wee were mma ka o gbubie azụ ahụ mgbe o gburu azụ ahụ mma otu ihe shi na ya dapụta daa n'ala o wee bụrụ kalari ahụ nwatakịrị a na-achọ achọ ya asị kedụkwanụ ebe kalari nke a si baa azụ a n'afọ na ọ tụfuchela uche na o nweghị ihe ga-emenụ ka o weghachitanwuoro eze a kalari ya o wee were kalari ahụ dozima ya ọfụma wee sị nne ya siri ya ezigbo nri ka o rie tupu ya na-ericha nri eze zikwara ndị mmadụ ka ha bịa gwa ya na oge na-aga izu na ya bịa zaa ya oku ọ na-akpọ ya ọ gwara ndị ahụ ya lawa na ọ na-eri nri ha gwa eze na ọ na-ericha nri na ọ na-abịa o wee rigide nri rijuo afọ gaa saa ahụ jikere ọfụma yiri ezigbo uwe ya ma mgbe ọ na-aga na nke eze ndị mmadụ hụrụ ya nọzi na-ebe akwa na-emetere ya ebere ma ụmụ anụmanụ sị el lekwa ọnwụ nwatakịrị a gaje ịnwụ n'ihi na uche onye ọbụla abụlarị na onweghịzi ebe ọzọ ọ ga-ahụ kalari ahụ na o tufuole ya eze na onwe ya kwanụ nọ na-aṅụrị na onweghị ihe ga-eme n'ụwa a ka nwatakịrị a kpata kalari ahụ aka n'ihi na ọ gara ga tụba ya n'ime mmiri na ebe ahụ ọ tụbara na onweghị anya ọzọ hụrụ ya mgbe ọ tụburu kalari ahụ mana mgbe nwaorie rutere eze asị ya na o nwere ihe ọ chọrọ ikwu o nwere okwu ikpeazụ ọ chọrọ ikwu nwatakịrị ahụ asị eze ya nye ya ohere ka o kwuo okwu o wee kọchaa ka ya na ije si gaa na onwe ka o si bụrụ nne na nna ya eze nye ya ihe sị ya jidere ya mana n'ụbọchị taa o kwesịrị iweghachitara ya eze ọ hụghịzi ihe ahụ eze nyere ya dote ndị mmadụ ewee kpọkepụ n'akwa na-ebere ya akwa arịrị chai lekwa ka nwaorie na-aga isi laa mana ọ si eze na ya bụrụ na ya wepụtara ya kalari ahụ na kedu ihe ọ ga-emere ya eze atụfuola uche ya sị na onweghị ihe ọzọ ga-emenụ nwatakịrị ewepụtanwo kalari ahụ wee sị ya kwe ya nkwa na ọ ga-emere ya ihe atọ nke mbụ bụ na ọ ga-eme ya onye isi ụmụ odibo ya nke abụọ bụ na ọ ga-akwụsị isi ọnya nakwa na igbu azụ nke atọ wee bụrụ na ọ ga-ewuru ya na nne na nna ya nnukwu ụlọ tinye kwajuo ya ihe oriri na ihe niile eji ebi ndụ nwaorie wee kwe ya wee tinye aka n'akpa ya wepụta kalari ahụ ụzụ wee tụọ n'elu tụọ n'ala onye eze amaghịzikwa ihe ọzọ ọ ga-eme n'ihi na o kwuola okwu ọ ga-emezuriri ihe o kwuru ya wee bụrụ na nke ọbụla onye metere n'ụwa ọ bụ nke ga na-eso ya onye ọbụla na-akwụwa aka ya ọtọ o nweghị ihe ọbụla kwesịrị na-atụ ya ụjọ ka anyị were akụkọ eze a amaghị onye obi dị mma amaghị onye ọ dị iwe eze a amaghị ihe ọma mana chukwu nwa mgbei na-alụrụ ya ọgụ ndewonu ifo chakpii ugbu a ka anyị werezie egwu nke anyị ji ala alawala m ee ee nwanne m si mbata ee abata bata ee oke ọkpa be n'azụ ụlọ ee o be n'azụ ụlọ ee onye ọcha nwunye nna m o ee